nke onye chiri na zere ana m ekene onye ọbụla na-esonyekwara m ndị nke na-alaịkị ihe m na-akụzi ọkachasị ndị nke na-eshia ya a sị na ọ ga-adịrị unu mma na ekenekwa m unu I'm very grateful asị m ife ọbụla nke m na-akụzi na-agba mbọ na-etinye ya n'ọrụ na maka ọdịmma gị maka aga n'iru gị na ọ ga-enyere gị aka ife adị gị na mma ọ bụrụ na ị bụ onye ọbụla ị bụ onye ga-abụ oge ọbụla ndị pastọ na-eprichi ma o nwee ihe ha na-eprichi sị na ị connect onwe gị connect your family or your children na their altar ma ọ dị nke a dị nke a uche gị dị ya stop those nonsense stop all nonsense ị sị na ị na-akọnetị mmadụ ife ọbụla ị chọrọ ime connect sọ onwe gị o nwee altar ọbụla ị na-akọnetị onwe gị connect only you anazina akọnekt ụmụ gị maọbụ family gị maọbụ ụmụnne gị maọbụ your brother maọbụ sister connect only you ife ọbụla i bute o nwee ihe mere na ndụ ka sọsọ buru ya anazina eburu ewuru ndị nọrụ onwe ha ọ bụ na ndị evil altar connect ha na evil altar a na-agba gị ibiribi ị na-ekpe ekpere kpee nnaa gị zọpụta onwe gị anazina eti family gị na nsogbu na ana m afụ na internet ị pụta na social media na iru akwụkwọ ebe ọ bụla etinye ya I connect my family I connect my children connect sọ onwe gị ihe ọ bụla i bute ka i were isi gị buru anazina ejide ndị mmadụ na-agba ha ibiribi ndị abịara agba ndị mmadụ unu bụ ndị unu ọkachasị ụmụ nwaanyị nwaanyị ọbụla ị na-ekpe ekpere o nwee ife ọbụla ị na-akọnekt o nwee ife ọbụla ị na-ataịpụ taịpụ sọ nnaa gị anazina etinye ezinụlọ gị because onye ahụ ị na-achọ ị na-achọ ịkọnekt kwu na onwe ma ọ bụ sister ma ọ bụ your brother ị mara nke ha kwenyere na ya connect sọ onwe gị anazina ana ndị mmadụ n'iyi i soro na-egbu family gị ị na-ajụ ife na-eme gị If there are, I connect myself in this altar, I connect my, my family in this altar, I connect my children. Altar, ị ma ka e si wee kwado altar ahụ. Ị ma ka e si wee kwado altar ahụ ị na-akọnekti ị na-akọnekti family gị na ụmụ gị na ya. E jiri unu wee na-agbara i chere mmadụ bụ egwu. Ebe ị na-asị na ife ada agaruo na-agarụ. O nwee onye nwanne ya na-aga n'iru ị sị ya na ị kọnekti ya onye ọbụla ma m ma ọ bụrụ na ị ma m ife ọbụla ị na-eme don't connect me anywhere because thunder ga-agbagbu gị ife ọbụla ị na-eme connect ya sọ onwe gị anaghị na-eti ndị mmadụ na nsogbu na ikpewuru onwe gị na ekpere i je ekwenyere na onwe gị

ị na-ana ndụ gị n'iyi na-ana ndụ family gị n'iyi emezie ị na-achọ ife na-eme gị ọ bụrụ na ị na-anụ onu m ọ bụrụ na ị chọbeghị ịghọta onwe gị ọ bụrụ na ị chọbeghị ikpere chi gị kwenye na onwe gị ife ọ bụla ị na-eme na-aconnect naanị gị anaghị na-etinye family gị na nsogbu anaghị na-etinye ụmụnne gị na nsogbu anaghị na-etinye ụmụ gị na nsogbu ọ bụrụ e, e, o nwee ike nwanne gị maọbụ maọbụ ụmụnne gị ma family gị n'ebe ha na-agbara onwe ha mbọ i jee connect ha n'ọta ịma aka ịma aka ka o si wee kwado ife ha na-eme a na-aghasasị ebe ị na-achọ favour ebe ị na-achọ blessing ebe ị na-achọ miracle uche unu dịkwa ya uche unu dịkwa ya ife niile anyị na-afụkwa ọ bụghịkwa otu anyị fụrụ ya ka ọ dị o nwekwa ife dị behind it mara ọ ife ọbụla ị na-eme na-eme sọ naanị gị ọ bụrụ na ife ahụ abackfire ka ọ daa gị n'isi ka ị ghara ị na-etizi family gị na nsogbu ọ bụrụ na ị na-esonyere m ọfụ like ya ihe m na-akụzi share ya ka i wee nyekwa ndị ọzọ aka sonyere m ka i wee na-afụ ife ọbụla nke m na-akụzi gbaa mbọ na-etinye ya n'ọrụ maka na ife ahụ unu na-afụ n'ilu akwụkwọ ma na Facebook nwere ife dị behind unu ada afụ ọ bụ ya mere okike ji wee were m wee na-achọ ka o mepee unu anya ka uche gị dị ife ọbụla ị na-eme ka ị makwa na ọkwa ihe i metere isi ka i je eji wee buru ka ị ghara ị na-adọrọ ndị mmadụ na-eti ndị mmadụ n'ọnya na-eti ndị mmadụ na nsogbu onye na-agba mbọ ka ọ gara ya na-ata ahụhụ ị nọrọ ofu ebe maka na ị nwere data na phone ma ọ na ị ma pastor nke a ekwesị anya na i connect ya family connect ya nke a uche gị dị ya connect ya sọ naanị gị aconnectkwala onye ọzọ ife ọbụla ị chọrọ ime ị chọrọ iconnect ma jụkwa onye ahụ ajụ ọ bụrụ na ọ sị gị connect i wee connect ya ọ napụtakwara connect onye ahụ ha connect ya ka unu ghara ị na-ana ndị mmadụ n'iyi i soro ị na-egbu ụmụnne gị eme ị na-ebe na ife na-esi unu ike uche unu dịkwa ya tinye ife ọbụla nke m na-akụzi n'ọrụ ka o wee dịrị gị na mma